ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen ne balimakɛ ne balimamuso ne den ne dɔgɔnin n ko ne kanuba ani ne jugu a bɛɛ lajɛlen i k'a lamɛn jugu tɛ ne na wolofindenw na e de bɛ se ka ne juguya sinɔn jugu foyi tɛ ne na wolofindenw na ne b'a ye i komi cɛ kelen ani muso kelen denw an bɛ ka fɛn min kɛlɛ ne b'a ye n ko hakilina kɛlɛ de don furu tiɲɛ tɛ balima tiɲɛ tɛ sigiɲɔgɔn fara tɛ ne ko o ye ne ka yeta ye ka bɛn ne ka miiri sera ka min lawaleya ne ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ye min ye ne bɛ kuma o de kan ne b'a fɔ n ko bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ hakili kɛlɛ de don furubaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ hakili kɛlɛ de don wa dansigi minnu kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ caman na ka bɛn kurunw ma n'o kurunw ma bɛn o tigiw ka miiriya ma nin bɛɛ lajɛlen bɔra hakilina kɛlɛ de kɔnɔ wa fo bi an b'o hakilina kɛlɛ de la wa wolofinden k'a dɔn ko kɛlɛ in tɛ se ka kɛ ni muru ye a tɛ se ka kɛ ni nenini ye a tɛ se ka kɛ ni dɔgɔyali ye a tɛ se ka kɛ ni e ka faamuyali ye k'a fɔ ko karisa labanko juguyara dɛ karisa bɛ taa nin yɔrɔ in na karisa bɛ taa nin yɔrɔ in na a tɛ se ka kɛ n'o si ye a bɛ kɛ ni hakili de ye ka d'a kan i k'a dɔn ko ni hakili ye fɛn o fɛn dogo kalan tɛ se k'a ye sa ayi ayi non kalan tɛ se k'o ye dɛ n ko yaalala ka taa tete kule te o tɛ se k'o ye hakili ka fɛn dogolen n ko ne balimakɛ ne balimamuso a lamɛnba nin hakili ka fɛn dogolen a dɔn ko hakili dɔrɔn de bɛ se k'o ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ kalan tɛ kalan tɛ dɛ ni hakili ye fɛn min dogo hakili de bɛ se k'a ye o kama k'an kun don fasojɔ kɛnɛ sigida naaninan kan nin waati in na ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo

awɔ nangiw o y'an ka karamɔgɔw ye awɔ an ka ɲɛɲininikɛlaw o y'an ka sɛrisɛriw ye an ka ɲɛyelaw n k'olu y'an ka siyantifikiw ye an ka ɲɛfɔko ɲuman tigilamɔgɔw o ye anw maakɔrɔba minnu b'u nɔfɛ ye kamadenw na k'a filɛ n ko kamadenw na k'a filɛ n'i b'a faamu bamanankan n'a fɔcogo bɛɛ de fili ye na nin ye mina o kama ka n kun don fasojɔ kɛnɛ kan ka foli bila n dɔgɔninw na ka foli bila n denw na ka foli bila n kalanden ɲɔgɔnw na ka foli bila an karamɔgɔw la ka fasojɔ kɛnɛ cɛba n'a musobaw bɛɛ fo k'an ka kulu kantigi fo karamɔgɔ banfo kɔnɛ ka n'a dɔgɔninw an'a denw an'a ka cɛbaw n'a ka musobaw bɛɛ fo k'an baw fo k'a fɔ ko maaya ye ko dan bɛ su de la ni e ser'i dan na don min na i bɛ dan yen nɔ mɛ dan tɛ ɲɛnamaya la wa hakili de bɛ ɲɛnamaya ka taa don o don o kama i k'a dɔn ko hakili tɛ sa ni tɛ sa ne balimakɛ ne balimamuso kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan don he ne dɔgɔnin ne den adama i tarawele n ko kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan don n'i bɛ laseli in se yɔrɔ min na a se a fɔr'i ɲɛ na cogo min na i k'a da u ma i ka tiɲɛ to tiɲɛtigiw bolo u b'a kɔsegin i ma i bɛna di adama i kelen tɛ kulakaden ye kɛnɛ in kan yan dɛ kulakadenw caman de bɛ yan mhm. ne karamɔgɔ aw nalen b'a ye minɛn min kɔnɔ o kɔnɔ minɛn tɛ a bɔra o kɔnɔ a mɛnna wa aw b'a fɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o kɔnɔ minɛn tɛ a tɛmɛna yen na a mɛnna wala o de ka dɔn k'o dɔnna kari o siga ka bɔ bɛɛ la wa bɛɛ ka lemuru tigɛ o de kan k'o kɔnɔ minɛn tɛ a kana taa k'o ta k'u bila minɛn dɔ kɔnɔ o kɔnɔ minɛn tɛ ne dɔgɔnin o kama n ko ne ye n sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan ne de bɛ n waso n ko den bɛɛ bɛ faw nɔ na faw bɛ faw de nɔ na siga tɛ min na anw b'an bɔnnaw de nɔ na bɔnna sanu ninnu minnu saniyara i komi danbaga yɛrɛ ka sanu cogo min na nɔgɔ kisɛ kelen ma ye minnu ka ɲɛnamaya la kuwa olu y'a kɛ komi danbaga y'a kɛ cogo min na adama an b'olu de nɔ na a kɔnɔ ka dun aw ma aw tɛ se k'a ye n ye tile fila kɛ ka kalan o tɛ se k'a ye min na nin ye ne yɛrɛ fa kɛnɛ kan yan fasojɔ kɛnɛ kɔnɔ ne fa m'i kan mɛn ka namɛn fɔlɔ n donna kɛnɛ kɔnɔ sisan ɔ n b'i yɛrɛ fo k'i kurunje ne fa ee masa i kolokoto duga i ni kɛlɛ sa i ni kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ fan fan ni taara yɔrɔ dɔ bɛ ka taa bɔ i ka mɛnkanw kan ee ne fa i bɛ kɛlɛ in kɔnɔ dɛ i bɛ sanfɛ ɔ n bɔra ka liya ɲɛ bili ma dun duguma sira fɛ yen ee ɔ i ka kalanden kɔrɔba yɛrɛ bɛ yen awɔ ne bɛnkɛ kɔni adama jabatɛ ɔ ne donna ɔ ne y'a lien ci ma duguma ee a bɛ yen ɔ a ko ko n ka lien ci yɛrɛ ma n ko n y'a ci ma n ko mɛ n b'i ye n dili la fɔlɔ ɔ i n'an sɔrɔ yen awɔ i folen don kosɛbɛ ne dɔgɔnin ne de n ye n kali ye n ye tile fila kɛ ka kalan kɛ o tɛ se k'a ye awɔ a bɛ ka ɲininkali min kɛ ɲɔgɔn na a y'a kɛ telefɔni sira fɛ o a dalen n'a musow y'a baro kɛ o n ko hali n'a miiri sera a ma a k'a dɔn k'a fɔ ko danbaga b'a yɛrɛ sago ra fiɲɛ n'a se ne ma ka d'a kan a ka baarakɛminɛn belebele dɔ don a ye sabali dɛ n ko a ka sabali aw bɛ k'a ye yɔrɔ min na yen ko tɛ a ye sabali a ye sabali epi a kana taa mɔgɔw de tɔgɔ tiɲɛ kuwa n y'a fɔ a ye n ko mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ ko tɛ k'a fɔ ko karisa de ye nin hakilina don bamanan na bamanan bɛ ko min nɔfɛ a ma tiɲɛ fɔ an ye bamanan y'a don ta bamanan y'a bɔ ta a ye nin bɛɛ dabila kulaka denw maa ma hakilina don ne na maa ma ne don ta maa ma ne bɔ ta a ye ne to n yɛrɛ dancogo la dɔrɔn a ka ne to n da n dacogo bolo a banna a y'a faamu ten dɔrɔn mɛ min kɔni bɛ ka fɔ a ye dɛ a ka bɔ k'o de sɔsɔ o de ka di ne ye kuwa o de tɔgɔ ye ne bolo ko hɔrɔnya ni danbe karisa i ye nin yɔrɔ in fɔ tiɲɛ tɛ i y'a fɔ dugu kɔnɔ ubiyɛn i y'a fɔ jamana kɔnɔ ubiyɛn i y'a fɔ i yɛrɛ ka mɔgɔya kan ne b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan tiɲɛ tɛ ne ka daluya filɛ o de ka di ne ye ne m'a fɔ a ɲɛna n ko ne ye danbaga kalan ayi kalan ko tɛ sa kalan de bɛ se ka danbaga ye wa i t'i hakili sigi ne k'e ma ko kalan de bɛ se ka danbaga ye wa kalan tɛ danbaga ye dɛ ayi yaala tɛ danbaga ye n dɔgɔnin an bɛnbaw k'o de ma ko insondable palpable voilà kana siga a ra fewu mhm. n'ale de y'a yɛrɛ dalen ye n ko n'ale de y'a yɛrɛ dalen ye a wulilen kɔ dɛ a ka baara fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ni a y'a ɲini de k'a yɛrɛ ɲɔgɔnnaw de caman dilan a yɛrɛ ɲɔgɔnnaw o tuma a ye baara fɛnw bɛɛ de bila k'u ka baara kɛ bɛɛ ye baara kɛ ka bɛn ale de sago ma kana siga yɔrɔ fɛ bɛɛ ye baara kɛ ka bɛn ale de sago ma ne dɔgɔnin ne den adama n ko ne ko n ko bɛɛ ye baara kɛ ka bɛn ale de sago ma a ye fiɲɛ bila o y'a ka baara kɛ a ye ji bila o y'a ka baara kɛ n ko a ye tasuma bila o y'a ka baara kɛ wa a ye bɔgɔ bila o fana y'a ka baara kɛ ɔ dɔw ko a ma ko yann'a ka kɛ bɔgɔ ye ko gɔngɔn tun don fɔcogow ka ca bɛɛ b'a ye ka t'i ka kɛlɛ de kɔnɔ adama o ma kuma kumafɛn t'o ye n'o kumana o kumana siɲɛ kelen dɔrɔn de ɲɛnamaya kɔnɔ awɔ ka d'a kan n'i y'i sigi ka ɲɛnamaya jate minɛ ka dɔɔni ta k'a lajɛ adama i b'a dɔn de ko ɲɛnamaya bɔra miiri ani kuma an'a kɛwale de la kuwa ɲɛnamaya yɛrɛ bɔra nin de kɔnɔ o kama ne b'a f'i ye n bɛ ka min fɔ n'a bɛ ka bonya hakili ma dɛ ko ne ko ko danbaga ye danni kɛ ka bɔ hakili de kɔnɔ o kuma in kɔrɔ de filɛ nin ye kuwa ɲɛnamaya nin dɛ a dɔnni sigilen bɛ nin dɔrɔn de la miiri kuma kɛwale a banna ne dɔgɔnin aw tɛ se k'a ye a b'a ka dɔnni sanfɛ a tɛ se k'a ye mɛ a y'a ka bɔkolo kama a ka gɛrɛ a kɔrɔw n'a faw n'a mɔmuso tɔ minnu bɛ yen sa bakari bɛ ka min fɔ a ka taa ɲininkali kɛ kuwa a kana bɛɛ cɛ ka taa bila fɛn kun ka d'a kan dɔnni de bɛ an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ yen nɔ a bɛ girin na arabu ziiri min nɔfɛ dɛ o dɔnni nafa ka bon an ka dugu kan an ka ɲɛnamaya kan ka tɛmɛ aw ka nin ko bɛɛ lajɛlen kan kɔlɔni min filɛ an bolo kungo kɔnɔ ko ala kɔlɔniw ne ye donna mɔgɔkɔrɔba dama min kan kabini denmisɛnnin fo bi k'u ɲininka n'i ye fɛn o fɛn ɲininka bi i ko min ye bamanan ye i ko min ye mɔri ye ko min b'a dɔn ala sira fan fɛ n'i ye fɛn o fɛn ɲininka i b'a dɔn o bɛɛ bɛnnen bɛ hakilina kelen kan o kama mɔgɔya ye hakili de ye kuwa fo a ka nin faamu bamananw ni bamananw ni mɔriw tun bɛ kɛlɛ la bamananw ni mɔriw ka d'a kan ne min bɛ ka kuma i fɛ ne mɔkɛ donna kula k'a sɔrɔ kɔmɔ bɛ bɔ kula ne mɔkɛ donna kula k'a sɔrɔ ntomo bɛ bɔ kula ne mɔkɛ donna kula k'a sɔrɔ bugubugu bɛ kasi kula mɛ a ye yɔrɔ min faamu dɛ n ko a ye yɔrɔ min faamu a y'a dɔn ko mɔgɔya a bɛ ɲɔgɔn jɛ hakili dɔw de la wa a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔw de la ale wulila k'o alankɔlɔni ko de ɲɛɲini n'a ye bamanan o bamanan ɲininka u tɛ kelen wɛrɛ fɔ a ye ko jinɛw ka fɛn don wa n'i taara mɔriw fana fɛ yen ko jinɛw ka fɛn don i y'a ye wa u bɛ kɛlɛ la kɔmɔko ni seli ni selibaliya la mɛ sanfɛ u minɛnen don hakilina kelen na kuwa n dɔgɔnin e tɛ se k'a faamu kɛlɛ in b'aw ka dɔnni sanfɛ fo a ka sigi de a k'a lamɛn ka ɲa kɛlɛ in b'a ka dɔnni sanfɛ ne dɔgɔnin ne den n ye n kali ye kɛlɛ in b'aw ka dɔnni sanfɛ aw tɛ se ka a y'a sen bɔ a la a ye bamanan to yen a ka tɛmɛ a y'a to yen de a ka tɛmɛ hmm. o waati la kula ne ma caman sɔrɔ dɛ san bi duuru ni dɔɔni i bɛnkɛ i ba kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen o de ni ne ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ubiyɛn i ba dɔgɔnin fa kelen ba kelen ka bɔgɔ don ɲɔgɔn fɛ gɛrɛ a la i k'a ɲininka bani ko ne ko ko ne n'ale denmisɛnninama k'a sɔrɔ an tɛ kulusi don an tɛ dulɔki don ko a m'a ye ko ne tun taara a ka so ne b'a bolo minɛ de ko an ka bɔ dugu kɔnɔ an ka taa sigi a ka mangoro kɔrɔ soforo kɔnɔ anw ka tulonkɛ bɛɛ tun bɛ kɛ yen de taa i ka t'i bɛnkɛ ɲininka ko ne ko ten k'a sɔrɔ an tɛ dulɔki don an tɛ kulusi don ko ni ne tun taara a nɔfɛ an ka u ka so denmisɛnnin tɔw bɛ tulonkɛ kɛ bɔgɔ la waati min na denmisɛnnin tɔw bɛ ka tulonkɛ kɛ ɲaman kan denmisɛnnin tɔw bɛ soninboli la kala kan tuma min na ko ne tun b'ale tɛgɛ minɛ dɛ an bɛ taa an sigi dugu kɔfɛ a ka soforokun na a ka mangoro kɔrɔ ko a k'i i t'i bɛnkɛ ɲininka bani ɲɛ k'ale n'a yɛrɛ sera k'a dɔn a tun bɛ kɛ kun min na n'i nana i daji tu n kunkolo la i k'a dɔn k'a fɔ ko ne ta ma daminɛ bi ne tun b'i bɛnkɛ wele an bɛ taa an sigi sani ne bɛ ka min mɛn dɛ ani ne b'a fɛ ka min ɲɛɲini n'an ɲɔgɔn man sigi ne b'a ye de n ko a hakili bɛ denmisɛnninya de kɔnɔ ne yɛrɛ bolo kuwa ne n'ale de ye filan ye a ko ko habu dɛ eh, eh, eh, abubakari a tɔgɔ dalen bɛ cɛkɔrɔba min na o tɔgɔ tun ye de ko fabu abu tɛ dɛ fabu a lamɛn i ka t'a fɔ ko ne de ko ten a tɔgɔ tun ye fabu

ne y'a ɲininka fo k'a ɲininka ko ala ye ala ye mun ye e t'a si dɔn a b'aw ɲɛna ko aw bɛ pɛrɛn-pɛrɛn min na a n'a ka hafuzuli kuranɛw n'a ka hafuzuli bayaniw cɛ n ka cɛ caman b'a nɔfɛ ta ka bin na kula kanu sanfɛ ko n ka ko hafuzuli kuranɛ hafuzuli bayaniw n'i ko ko ne n'a k'an sigi ka kuma kula hɔrɔn kɛnɛ kan ko bɛɛ k'a fɔ ko t'a kɔ ko t'a ɲɛ n ye n kali ye o don a bɛ cɛkɔrɔba kɛmɛ naani ni bi duuru su don o don tɛ manamanakan dabila an dala ka wuli an ka sɛbɛ fɔ n ko kula ka den dama dama de ma k'a dɔn an mɔkɛw bɛɛ donna kula cogo min na an bɛɛ b'an don cogo dɔn a y'a to mɔgɔw k'u hakili sigi wala n dɔgɔnin taa ne yɛrɛ sinjiw ɲininka ne ni minnu ye denmisɛnninya kɛ adama taa u ɲininka an fitininama ne kɔrɔkɛw bɛɛ tun bɛ kabakoya ne na de kaba n fitinin kabi i ka taa a b'u ɲininka kaba an tɛ dulɔki don an tɛ kulusi don n'an ye kulusinin don juma fɛ dɔrɔn n ka cɛ o sugufɛn mana se ko a ye taa a bɛ taa ka mɔgɔw fɛ yen tɛ i kɔrɔkɛ ɲininka ne kɔrɔkɛ tun bɛna de a b'a ko dɔɔni dɔ de bɛ ne bolo n ka cɛ n'ale taara delili kɛra dugu kɔnɔ n ka cɛ n'ale donna sugu la ka taa sugumɔ minɛ na n'ale ye dɔrɔmɛ tan sɔrɔ don min na i b'a sɔrɔ ne ye bi duuru ne ye bi wɔɔrɔ sɔrɔ bɔn mɔgɔ dun b'a fɔ n y'a ka wari sunya bɔn u taara ka taa de k'u bɛ t'a ɲɛfɔ ne ka cɛkɔrɔba ɲɛna ko nɔn ko ne bɛ ka mɔgɔw ka wari de sunya ko ne bɛ wari caman sɔrɔ fɔ cɛkɔrɔba ye ne wele ne ko cɛkɔrɔba n ko nɔn n k'a kana ninnu bɔ fili la dɛ n ko ne tɛ taa mɔgɔ ka wari sunya dɛ ayi ninnu mana wuli ne kɔrɔkɛ tɔ minnu bɛ yen ani ne dɔgɔnin tɔ minnu bɛ yen ko n'olu wulila olu bɛ taa de mɔgɔ min y'an balima ye sadi komi an ba kɔrɔkɛ fa kelen ubiyɛn an ba kɔrɔkɛ ba kelen ubiyɛn an sadi an ka mɔgɔ surun kɔ olu bɛ taa olu de fɛ yen dirɛti ka t'u ka e, fɛn minɛ kɛ ka t'u ka u ka sugumɔ minɛ bɛnkɛ karisa ubiyɛn baɲini karisa ubiyɛn ntɛnɛmuso karisa bɔn dɔgɔni i k'a faamu kabini ne dara ne ma diɲɛ ten a b'aw ɲɛna ko rezo la kuma don a bɛ ka taa mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ tɛ bɛnkɛ ɲininka ne kabini ne dara ne ma diɲɛ ten bamananden ka bɔ buguda la ka na si mɔgɔ fɛ teriya la kula asɛridenw na ne bamanan y'a fɔlɔ fɔlɔ ye tɛ i k'a lakale kula bɛɛ ko ne de ko ten ne ma deli ka ɲugu mɔgɔ la diinɛ kama e m'a faamu ne y'a ye diinɛ sanfɛ depuis yɔrɔ jan kabi jinɛko mɔntera cogo min na dɛ ne y'a ye diinɛ sanfɛ de dɛ n'an ma wuli de an ka hakili labaara n ka cɛ n ko an tɛ taa k'u dan min ko n bɛ kɔmɔ tu rɔ o don o dalen bɛ jinɛko la min ko ko n bɛ ɲa tu rɔ o dalen bɛ jinɛko la ɔ mɔriw ma se ka min jaabi sɔrɔ n'i ko k'i b'o ɲininkali k'o la dɔrɔn o b'a fɔ ko nɔn ko mɔgɔ nɔ t'o ye ko jinɛw nɔ y'o ye moriw bɛ don kula don min na n ka cɛ ala kɔlɔnin minnu filɛ an bolo kungo kɔnɔ ani bolonɔ min filɛ kaana dilanba kɔnda la bamananw ye ko bɛɛ kɛ ni maa min dalen b'a la ko i ka sigarati ye tan ni fila ye a sigarati k'a kunban tora an bɛnbaw ra ka sa u ka se ka kɔlɔn ninnu senbaga fɔ ɲɛna o ma dɔwɛrɛ fɔ ko jinɛ kɔlɔnw don jinɛ kɔlɔn tɛ dɛ mɔgɔya tɛmɛna anw ka yɔrɔ la de ka san wa caman de kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yanni anw ka na siɲɛ filanan na ye kuwa ɔ n'o kɛra jinɛkɔlɔn ye piramidi dun ko kula cɛkɔrɔbaw ka bɔ k'a fɔ ko jinɛw de ye piramidi jɔ n ka cɛ ni siyansi ni siyantifikiw mana a ka dugu a ka dugu ta ka taa n'a ye a ka taa jinɛw yira o la n'a fa ma ko tu a tɛ manamanakan dabila a ka wuli an ka sɛbɛnnakan fɔ nin bɛɛ mɔntera an ɲɛna sɔgɔma du kɔnɔ yen nɔn aw t'a si dɔn ne dɔgɔnin ni ne den nka i k'a k'i bɔnna kanu kama sa i ka bɔ de i ka jaabi hɔrɔn kɛnɛ kan yan ne tɛ taa dugu kɔnɔ bilen koyi o banna pewu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye mɔgɔya de ye mɛ kuma in kɔnɔ o bɛna ban cɛ mɛ bɔ de i ka jaabi hɔrɔn kɛnɛ kan ne bɛ ka min f'i na n'i bɛ se ka kelen min sɔsɔ dɔgɔnin i b'a dɔn ne tun bɛ taa delili kɛ cogo min na na n ka fɛɛrɛ f'i ɲɛna hali i bɛnkɛ yɛrɛ tun dalen tɛ ne na ko dogonafɛn dɔ bɛ ne bolo a fɔ a ye k'a kana sa n'a kunpa ye ko dogonafɛn foyi tun tɛ ne bolo ni ne ye n fara ka bɔ tɔw la anw ka musokɔrɔba bɔra sokala la de o don an ka dugu tilalen don sokala ni marakabugu ɔ o maraka o, o bamanan sokalala mɔgɔw anw yɛrɛ ye ko dɔ kula an ka denmisɛnninya kɔnɔ k'a sɔrɔ bamananya tɔ bɛ a ma ban fɔlɔ awɔ ne yɛrɛ bamanan ye ko dɔn n fa ko ta n mɔkɛ ko ta ko tɛ dɛ ne yɛrɛ de ye ko dɔn k'a sɔrɔ bamananya tɔ bɛ a ma ban awɔ hali i ka jate minɛ kula sokalala denmisɛnnin minnu kɔmasera ka don marakabugulamɔgɔw la o ye minnu filɛ suguda la de sinɔn kɔfɛ bamanan ninnu an mɛnna k'a sɔrɔ an n'olu ma don ɲɔgɔn na dɛ wa i k'a dɔn ko bi m'i kɔrɔkɛ bila k'a jateminɛ n ko bi m'i fa bila k'a jateminɛ npogotiginin dɔ tun bɛ fanjɛri la ko ba jɛgɛ n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na bi don dɔ la an ye kɛlɛ wuli dɔnkɛyɔrɔ la n ka cɛ kɛlɛ wulilen k'a jɔ aa y'i woro gosi ka min fɔ ko kula npogotigiw a bɛnna minnu ka tile ma k'u ka segin a kan u denw ye dɛ k'u kana ɲinɛ kuma in kɔ dɛ awɔ ko ne kɔni t'o fɔ rezo kan ko mɛ k'u kana ɲinɛ kuma in kɔ hmm, dɔgɔnin n k'i fa man k'a don taa i ka taa fɔ siyaka ɲɛna k'u tun bɛ balani dɔ don min na sokala fɛrɛ la ni abulayi nana n ko ni dɔrɔbugu abulayi tun bɛ na ka na dɔn kɛ ko denmisɛnnin min bɔra arajo tun b'a kan na ka bilaki wuru ka kula kula kara ka fɛrɛ munumunu kɔnɔ a jɔ ko ne de don ɔ n dɔgɔnin i k'a dɔn k'a fɔ ko bi ma ne bila a kɔnɔ aw t'a kɔnɔ aw ye dugu kanu bila k'a faw n'a baw kanu bila k'a bɔnnaw kanu bila ka fɛn bɛɛ kanu bila ko arabuw ka dibirafɛn dilannen ka n'a d'a ma k'a yɔrɔ soronka k'a tɔnɔ bɔ a ma se k'o tiɲɛ ye hali bi a fɔtɔla a bɛ min kɛ ka jaabi kɛ a kan'o kɛ jaabi ye dɛ ne y'a fɔra ɲɛna ko ne dalen bɛ min na o ye duwawu de ye mɛ ne dalen tɛ aw ka ninnu na ne dalen bɛ danbaga min na o ye inɛrizi de ye gɔnɔmi de y'o ye awɔ o ka fingi fanga o ka se o b'a ka nimafɛn bɛɛ la